aa kalata tinachoka kumudzi kumalawi obwande mukuti cha achimwene leronso ndikuyamika kwambiri kumwamba kuti ndapeza danga lokulemberani kalata inu achimwene anga okondeka Zikukuyenderani bwanji kumeneko? Kuno kwanu ku Nyasanda ayitu nkhasako. Pano tsopano kwayamba kuzizira. Nthawi yake ndithu. Moti kamtimaka kayamba tsopano kukhazikika pansi tsopano. Pakatipa, zimaopsa kuti kodi chaka chino kufuna kuchitika chiyani kwenikweni. Nthawi yoyenera kuti tidzikhala ndi nyengo yozizira ndiye kumapezeka kuti kuli dzuwa la phwee ngati la mwezi wa Okutobala. Zinali zochititsa mantha kwabasi. Mundilore leronso tiyamikire omwe aja a kwezy buses kaamba kotiguliranso sitampa tsiku la lero ndege za pansi amwene kukwera bus za kwezy umadziwanso kuti ayi wakwera bus zodalilika mtima umakhala uli pansi phee uli pa internet ya ulere njira yonse uku mtunda ukupita pang'ono pang'ono Ku tauniku akuti kukumachitika misonkhano kaya zomwezi zokoza zosiyanasiyanazi kaya kwathu kuno akuti mabwana kumeneko mamulumuzana amakhala akukambirana mmene tingachitire kuti kwathu kuno zinthu mwina nkuyendako. Sindikufuna kuti ndikhazikike kwambiri pa kulakwitsa katchulidwe ka mayina kamene madolo ena ake akhala akuchita kumeneko. Aja adati, pakamwa ndi podya za mchere pamalakwitsa, analinga ataona ndithu. Olemekezeka anduna komanso mzungu amene kulakwitsa ndithu zimene zalembedwatu pa pepala munthutu oti akuchita kuwerenga pa pepala koma satana shatuwa mwamva inu kumusokoneza munthu basi amvekere nena kuti olemekezeka mtsogoleri ochatsika olemekezeka wachiwiri kwa mtsogoleri ochatsika kuli ii abale Kukuchitika chiyani koma? O Salima nawonso ndi kufika podabwa kuti, Aaa, kodi mumachita chiyani kodi m'chipinda muno? Anthu awiri kulakwitsa, kumalakwitsa zofanana! Ujeni, zolakwitsa mayina a bwana ndi mphwaozi zangondikumutsa kuti kuyiwala kulibe mankhwala. Posachedwapa enanso otolatola nkhani adachitanso chimodzimodzi kulakwitsa kwa mtunduwu ndipo nkhani zake sizinathe bwinoyi. anapititsidwa kaye kunyumba. Iweyo utchula bwanji kuti wachiwiri kwa abwana olemekezeka o Chatsika akutuma eti? Tiye kapume uko. Kulephera kupepesa kuti pepani mabwana, pakamwa apa mpakudya za mchere apa. Ayi ndithu, nkhani yosamveka. Lero ndi a nduna ndithu, kuchita zomwezo zimene otola nkhaniyo adachita nthawi ina yake, pomwepo ndikudzati sole sole anthu nkungoseka kuti zimatha kuchitika nkhani yatha koma ena adachita nazo tsoka anatchulidwa mayina achilendo ndipo nkhani zake sizinathe bwinoyi adapachira kaye ulendo wokapuma ku nyumba kulakwitsa kwa anduna komanso mzungu pa mayina oti adalembedwa papepala bwinobwino zikutionetsera kuti zilibe kanthu kuti ndiwe ndani Koma wina aliyense akhoza kulakwitsa, ndipo timangoyenera kumvetsetsa bwinobwino. Izi, izi, chabwino, ziribe ntchito. Paja ndakamba kale kuti tsiku la lero sindikufuna kulunjika kwambiri pa nkhani imeneyi ya kulakwitsa maina ayiyi. Sindikufuna kuyamba kumakamba kuti kodi zimenezi zolakwitsa mainazi kapena mwina ndi zimene zikutionetsera kuti mchaka cha 2025 zidzakhala bwanji kodi mchaka cha 2025 mwina mwake zija adagwirizana makosana awiri zija mwina mwake kapena ndikuyenda moteromo zimenezi mundilole ndidzakambe ulendo wina lero ine ndimangochita chidwi ndi misonkhano imene ikuchitika kumakambirana zokhudza kuchepetsa mphamvu choncho kumakambirana zoti padzikhala kusiyana pa- pakati pa nthambi ya boma komanso iyo zokambirana zosiyanasiyana ndimamuwuza namagetsi wangayu kuti mukumva anamage mabwanatu akumana Akukambirana, mutipo chiyani? Ndi pamene amati aah abwande, mukakhala ndi nthawi awuzani mabwanawo zokambirana ndiye zatopetsa kwathu kuno. Kuli zimapepala zambirimbiri zimene zalembedwalembedwa kalekale koma oyenera kuzigwiritsa ntchitowo samaziona n'kuziona komwe. Mapeto ake, amakasonkhananso m'mahotela akuluakulu, kukwera vimagalimoto vikuluvikulu vopuma, kuwononga mafuta ankhaninkhani, kuwononga maalawansi, ndalama zogonera m'mahotela, kumakakhala pansi, kumakambirana zinthu zimene zilipo kale, zinalembedwa kale, zikungofunika kutsatiridwa basi. Namagetsi wangayu amati, Ndikumbutsire mabwana kuti m'masomphenya a mu 2020 aja, tinkakuwa kuti Vision 2020! Anaonamo kuti munali chiyani? Ndi ziti zimene zinakanika zimene anzathu pompa pa Rwanda apa anadzaphunzirapo ndi kukonza dziko lawo lija zimene tikhoza tsopano kukwaniritsa nafenso? Kapena basi pepala ili fotseki likagwere tiyeni tilunjike pa masomphenya a 2063? Kenakonso idzafike nthawi ina yake nkudzati, ii, kodi paja pali masomphenya a 2063 eti? Tavundukulani amati chani? Nanga ndi chani chinakwaniritsidwa? Ndife dziko limene timakonda zolemba lemba, zosankhanasankhana maudindo, titere, komanso titere, koma kuti zinthuzo zichitike, ayi ndithu nikisi. Ilipo nkhani imene idayambika kale kale amati mphamvu ku anthu, papepala pokhatu koma eti, koma zamphamvu ku anthuzo ata sizimachitikansoyi. Papepala akamakamba za masomphenya amene ali mu ntchito yamphamvu ku anthu. Achimwene, ah, mukhoza kuombera m'manja inuyo, koma kuti eh, tiye tikwaniritse zimenezo, ayi ndithu. Tikusonkhana mukachipinda kena kukakambirana kuti kodi ndiye titani kuti zinthu ziyende bwino. Komatu izi zonse tikukambiranazi zidakambidwanso kale m'mbuyomu. Namagetsi amati ndikumbutse kuti pajatu ngakhale nkhani ya zachumayi kudasankhidwa anthu ena ake nsangalabwi pa nkhani za chuma m'dziko muno, nkhupekupe, anamanyonyolo, viwanthu vophunzira bwino, vimapolofesala kuti zikhale pansi zione kuti kodi tingatani kuti tituluke mu mavuto athu a zachuma amene tili nawowa? Chuma chathu ichi chikuchitika dodolidochi, kodi chingakwere bwanji? Gulu la anthu lidaasankhidwa. Inu mudzikhala ndi nthawi yozukuta zonse zoyenera. Ife kuno kumudzi tidaombera m'manja kuti inde ka! Nkhani si koma imeneyo? Mwina mwake chuma chathu ndi kusunthako dyamani! Lero mukhoza kugwa mphwayi inuyo kumamva kuti mm, nkhani ija inathera pomwe paja posankhana paja kenaka zii olo kukumana anthu sanayambe pakumana ayi pano nthawi yoti anthu akhalire pa maudindo ndiye ikupita kumarechereche koma palibepo china chilichonse chachilendo chimene chachitika mpakana pano zoyenera kuchitika kuno timazidziwa Koma ayi ndithu, timasankha kuchita zina zodabwitsa kwabasi. Lilipo pepala limene a Chilima adaawuzidwa kuti, Tafufuzani, kodi tingatani kuti tikhale ndi anthu athu ogwira ntchito olimbikira komanso osangalala? Anathamangadi kulemba lemba, koma mpakana pano amwene kuli zii! Olo kuitanizana kuti achimwene, apapa tiyeni tione, ee tichotse ichi, apa tiyeni tionjezere izi, ngati mmene zimachitikira ndi kusukulu muja, ayi ndithu kuli zii! Ulendo wina m'tsogolomu, ndikudziwa kuti tidzakhalaponso ntchito yonga yomweyi. Tikufufuza za mmene tingawapangire anthu athu ogwira ntchito kukhala anthu olimbikira. Lerolino kukuchitika misonkhano yokonzanso zina mwa mfundo zimene timagwiritsa ntchito kuyendetsa chinthuchi. Koma ndife anthu osokonekera kwambiri. Chifukwa palibepo chachilendo. Mapepala alipo kale. Tingobwereranso tione kuti kodi tinkati chiyani. Makosana, pena nzeru umati nzako poti n'zokuuza! ofunika kusamala obwantasa alankhulatu. ata ine wanu kuno kumudzi ku malawi abwande kuda kunyasalande sungamvetse